maka na o nwere akwụkwọ ọzọ ma ọ bụ akwụkwọ igbo dere kọwara ife a niile na-awụrọzi kịta edesiri nke a bidozia na nke a ya bụ na ọdịnana ọ dị ebe ahụ bụ ka ana si eme unu ya gozie ya na ọ wụ ka ana si eme ana dị iche iche nwere ife dị iche iche ma nke chukwu nyere ya ma nke mmadụ ji aka ya fibe o nwere ana chukwu nyere ikike ka ọ na-eme ife dị etu ị ga-eme ihe dị etu ebe ahụ tigbuo olu ama m unu na-afụ ụdị ihe a unu na-afụ ya ọ dị o nwere ana adị amị afịfịa afịa adị epute na ya a na-akpọ ya chara ncha ma ọ bụ ọzara nwee ka afịa pụọ na ya nwee na ana afịfịa na-epu osisi adị epu nwee ana ya abụ osisi ọwụna puru na ya ọgwụ ya na-adị egwu were ya nye ọgwụ ọrụ dike nwee ana bụ osisi dị na ngwuru mmadụ na-adị ike ị ma na o nwere ọtụtụ ihe ya abụ akọchara unu maka ọjị ọjị ya ọjị ọjị nwoke ibe m nwere ike ịma tụtụ ụfọdụ ọjị ọjị igbo a na-ata ata unu ma na ọ bụghị ebe niile ka ọ na-epu e nwekwuru ihe ya eme ya ọ ya ka a na-akpọ ọdịnana o nwere ana ya abụ ị bata be fa fa na-ada dimkpa hmm? fa na-ada dimkpa nwee ndị ya ịbata ha na-akpọ nwaakị were isi eke a na ọkpọ unu afụnugo ụdị ya nwee ndị ya afụ fa na-eme nwa tanịtanị nwee ndị ya afụ fa na-ada ogbe dimkpa unu na-afụ ụdị ihe nwee ndị na-enwe etecha isi ya ọ dịka eturi etu ya ọ dịka eweta pịchịchara were etunye unu na-enere anya ọfụma ya na-afụ ya ọ ka ana si dị ị je na ana ahụ ị fụ ihe ahụ nwee ndị ụmụ fa dịka ndị be anyị ụmụ nwaanyị anyị na-eje na mba nwee odogwu ya bụ etu ana si eme ife bụ etu chi kere ya nwezie nke ndị bi na ana ji aka fa wee gọọ kpee ekpere ọ dị ire unu fụrụ ihe ndị a na afụnubu ama m unu na-afụ ya ee o nwere na ana ị ma dịka anyị si akọwa na ọdịnana na ọdịbendị bụ nwanne bụ ife anyị kwuru hmm? etu aha ana aha si eme dịka m si sị gị na ụfọdụ bụ nke mmadụ wubere kpatara na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike neketa anya o nwee ka ihe dị etu esi eme ha anọkọ wee kwubie okwu suo ọfọ na ala ọ dị ire chukwu anụ onu fa maka na ekpere a na-ekpe chineke adịghị eneghị ya anya onye ka e ji asị anyị kpesiwe ekpere ike na ịgwara na chineke ife ya bụ na obi gị dị ọcha aka gị dị ọcha gị gwa chineke ihe ọ na-ege ntị onye ka ihe eji chukwu egwu onye enweghị nne enweghị nne enweghị ụmụnne ọ debere ka mgbe ụwa mmadụ niile a na-akwa arịrị ọ na-ege ha ncha ntị ofu mgbe hmm. e nwezi ụmụ ahụhụ na ihe nọcha n'ime ala ha ncha na ọ mara afa ha mara nke ahụ adịghị n'ofu oge ịpụta were ihe tuple onye ahụ dị mma imere ebere onye ọbụla anaghị asọpụrụ chukwu dị mma imere gịnị ọ dị mma imere ebere ahụ adịghị maka na ịnọdụ na ala chebe nnọọ sọsọ maka chukwu ịmakwa anyị na-aga n'ụzọ na-afụ ihe a na-anya wuruwuru etu chukwu si echekwaba ya ị fụta onye a ọ gafee ofe kii na ya bụ pasọd mana ịnọ ha ofu ugbo asị ese die ya ife ọzọ ndị be anyị na-eme na-ewe chineke iwe bụ anyị natara ozi ọma ma anyị amaghị ike dị na chineke ọ ya butere na ebe a unu nọ kịta mmadụ nwụọ kịta adị mmadụ iri nọ ebe a itoolu asị na mmadụ gburu ya ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị ebee ka chukwu nọzi eji gbuo onye ahụ kraịst bịa na ọgwụgwụ oge ka o wee bịa kpee arụ nsọ ala na njọ niile ndị mmadụ mere ọ ya kpatara o ji wee were osisi nke obe n'osisi obe ka ndị juu na-akpụ arụ unu mara nke a o wee si ebe a wee wu omenala izizi adam na iv mere ọbụghị ife chineke unu amara ndị igbo bụ ndị hibru asị m na ndị igbo bụ ndị gịnị ebe ndị Igbo bụ ndị Hibru ịgụ akwụkwọ ihe akwa akọwara ya ọfụma ebe ahụ enweghịzi ihe dị ka mgbagwoju anya nye m ofu vidiyo ife na ọ ya kpatara na ndị Igbo na-ebi ugwu anyị na-eme ya eme tupu ụka bịa ndị Igbo na-ebi ugwu tupu ụka bịa ndị Igbo na-akwa ozu ndị Igbo na-eme ọmụgwọ ndị Igbo na-eme ego n'isi nwaanyị ọ bụrọ ụka kuziere ya anyị ọ omenala anyị bu na Hibru wee bata ebe a wee na-eme akwụkwọ akọwachala gị omenala ndị anwa ndị Igbo ka ji kọwara gị ndị ha mụtara n'ụzọ n'ime ndị ahụ ha mụtara amụta ndị adọrọ mma ka a sị wepụ ndị adọrọ mma ka a sị wepụ ife a ya-akọwa ebuka ọ bụrọ ife a ya-akwụ ọtọ bubie ya na one hour mana anyị na-emetụ aka n'ihe ụfọdụ ndị ahụ na-enyekarị nsogbu ihe ndị ahụ na-enyekarị nsogbu ihe a na-asị unu na alụsị mara onye na agwụ mara onye dịka ndị n'ụtụtụ chineke nwere ike inye mmadụ onyinye ga-edudu ya ọkụ mmụọ anyị aza mba n'ala igbo ee akụrụ anakpụ ma ụmụazị ebinye kwuru Ị gụọ akwụkwọ ị fụ ka a kọwara gị ihe kpatara ndị Igbo ji nabata mmanwụ n'ala Igbo. Mmanwụ batara n'ala Igbo 1212 AD from Igala ndị bubatara ya bụ ndị Nri na mmọnwụ si n'ọnụ ahụ ndị mmụọ nwụrụ. Ihe nkwekọrịta ahụ bụ na nna gị na nna gị nwụrụ gboo ka biri nso na ọ na-esi n'ọnụ ahụhụ afụta ị na-ekwu eziokwu ka ị na-asị asị ị na-aghọrị ụmụazị ego mere eme elu mgbe unu mara ihe bụ ịba mmụọ initiation ime gị initiate ịbagbuo ekwensu onye ọbụla tiri isi na mmụọ emeghere deliverance ya data delivered ọ dị n'akwụkwọ ọ secret cult maka ọ dọrọ iche uzu ị na-eje enene mmọnwụ ị na-enye ekwensu otuto ọ bụ na ị marọ ọ ị marọ ị na-aga n'ụlọ fụ mmọnwụ ị na-egara anya na-aga onwe gị na mana na ikuri n'ọbe gị ụmụaka mgbe ị kuriri jee enene mmọnwụ ọ bụ ị maha na otuto ka ị na-enye ekwensu institution ekwensu wubere iji wee deceive ndị mmadụ because onye onye nghọrị ka ọ bụ a deceiver onye asị nna ndị asị sọsọ asị ka eji mara ya a bịa mgbe ahụ eh, eh, na anyị eji ya na-agba ara eh, onye na-eme anyị obi aṅụrị onye mee ife dị mgbatị ya ara na-ekwu okwu zoro ezo ọ bụrụ mgbe ahụ e mechazi ụka bata anyị nwee police nwee entertainment industries assorted kedụzi chukwu wee mechazikwa kịta wee kpughere anyị ihe niile ahụ o wee pụta ihe mee ibe anyị mere anyị etu a ka a dụzi abịa biz ọ sị gị hei arụ adịrị gị jee hei eburu gị jee ebe nwere enye ọ sị gị wee ee na enwere ife o mere na ndị ụka na-eme ya ime bakpuo idupụzi esi ijegbara mgbe ochie gara aga na mmanwụ anaghị abata n'ụlọ ụka around 60s 70s and 80s mmanwụ chụwa ha anaghị ọsọ iti ya ịsa gị etu ụlọ ụka ọ nachigha azụ maka ọ ma na onweghị ihe jikọrọ anya na ihe ị pụtazi kịta eburuzie mmanwụ bata n'ime ụlọ ụka na confuse gị sị gị na ọ ife ọma na onwe ife o mere nọ ọ ka mma ịgwa mmadụ eziokwu ya were aka mere ihe ọ ya eme ọrịa si agwagwa unu ewetakwuru unu abụ dị na vidiyo ya na ọ secret cult from igala onye nwere doubt ọ kpọọ m ọ pụta anyị gba vidiyo ewepụta ife o ji nwe anyị ejego many places ọsọ na agba alụsị bụ ọgwụ agwọrọ agwọ akwụkwọ a igotekwara akwụkwọ a arụsị bụ ọgwụ agwọrọ agwọ agaghị m na ya fully mana mgbe m na-akọ akụkọ ka m metụrụ ya dịka ije ọgụ mgbe m na-ama atụ ije ọgụ ndị na-ege ntị amara m atụ na a na-eje ọgụ ma ọ bụ a na-erube ngwuru dibụnọ na-akpọta nwa dibịa agwọ ọgwụ agwọsịa ọgwụ o wee rekwebe rekwelepụcha anụ o ji were gwọọ ya bụ ọgwụ ka ọ ya agwa dibụnọ ma ọ na onye ọ gwọọrọ ọgwụ sị ya ya erikwena anụ ahụ na o riri anụ ya ọgwụ eme gịnị ọ nya ka eji sị arụsị ọgwụ agwọrọ dị ọ ya bụ arụsị obodo ọbụla na ala Igbo nwere anụ fa na asọ anụ eji wee because na ndị nna nna anyị fa dịka m si kọọrọ na mgbe fa pụtasịra na-ebigharịzi aka ịghọtago fa wee nabata ma arụsị ma mmanwụ aga e wee na-eme maka na ịsụchacha ala ịkọghị ihe o ya emerịrị gịnị o ya epu ebe ha na-anabata ike ọbụla ha fụ ha na-anabata mana chineke dobere plan ya na ozi ọma ya ga-erute ha and ọ ya abata mgbe ozi ọma batara na naijiria ọ bụrọ ndị igbo na boundary mana ọ fa nwa nabatara ozi ọma jidesie ike ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị ndị yoruba ka ebu ụzọ nye ozi ọma fa nabatara ya gịnị kpatara ndị igbo ji nabata ya ọ maka na ọ fa nwa bụ ndị ewetara ya maka na ha si Izrel gbapụ maka mmehie mmehie bụ gịnị ife arụsị ị nụgo ọ nya bụ iwe chineke ife arụsị ị mara na chukwu eluzuo control jee gụọ baịbụl gị ọfụma onwerọ onye mere ya hapụ itire aka na arụsị maọbụ otu nzuzo ya bụ chineke anaghị eji ebrik ebe a mgbe mozis yọchachara ya ọ sị ya na ya agbaghara gịnị mere ndị ahụ niile fere ya na onwere onye ọ hapụrụ unu anaghị agụ o gbuchapụrụ ha sị ha turn back ha turn back ọ kpụgharịba 40 years gbukpọọ fa e mere ya na amara ma ghọrịrị anyị wee si anyị na ọọ ife egwu e dere ya n'akwụkwọ a na-akọwasịrị ya ebe ahụ na ife ndị Igbo ji nabata ya bụ na a sị fa na ọọ ife egwuregwu a na-akpụ ozi ewere ya na-eme egwuregwu ee na ọọ ya na-arụ ọrụ ndị polisi ịgbaghara ehe onye na-ekwu okwu zoro ezo n'abalị nwa onye na-eme ife dagha okwuo ya ihe eje jide ife ndị a ka eji ghọrịa ndị Igbo amarọ na ọ cult so mgbe anyị etolitere e feelu na omenala na ọ dị mma na o nweghị ife ọjọọ dị na ya ewee nabata ya kwa mụnwa na-eme egwuregwu na-eme egwuregwu egbu ọja na-eme ife wee nabata ya o wee jụba kedụzi ihe anyị eji wee mee ya m sị ya na opi anyị na-egbu ọja amaka ogene anyị mara mma ịgba ọ dị mma ọ institution mmanwụ bụ ekwensu anọghị ka a na-ekwu okwu eji nwayọọ kwuo okwu ya o nwerekwa ife ya onye a gwara na e mee gịnị afọ ọzọ e mee gịnị ya na mmanwụ abụrụ ife nke chineke